Bhí feirm againn agus ba leis an teach agus ansin phós m'athair isteach sa teach agus bhí muidne sa teach agus bhí Gaeilge aige agus is uaidh a d'fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge. Sea, bhí an t-ádh ort go raibh do dhaideo ann, labhair sé Gaeilge leat, nach raibh? Yeah, bhí, bhí, yeah, bhí. Cinnte. Ar labhair sé Gaeilge leatsa agus leis, le do chuid deartháireachaí agus driofúrachaí? Yeah, ní raibh mórán suim ag mo dhriofúr ná mo dhriotháir sa Ghaeilge.

Ní raibh. No, ach thagadh an cigire nó duine éigin bheadh mo mháthair ag labhairt Gaeilge ar feadh cúpla seachtain sular tháinig sé. Agus rudaí mar sin. Bhí beagán Gaeilge aici, ba as Baile Chláir na Gaillimhe ise ach ní dóigh liom gur an scoil lán-Ghaelach a bhí acu.

No, ní, b'fhéidir cuid acu ó Rinn na hAirne nó Mucros, bheadh Gaeilge acu sa mbaile, ach níl 'fhios agam ar labhair siadsan Gaeilge sa mbaile, b'fhéidir, mar ba as Árainn, b'fhéidir, tuismitheoir amháin acu, you know.
So, sna háiteachaí a luaigh tú ansin, Mucros agus Rinn na hAirne, ar cheantar cineál níos láidre ó thaobh na Gaeilge a bhí iontu sin? Yeah, b'fhéidir, mar cheap mé gur phós bean as Árainn isteach i dteach amháin agus níl 's agam an raibh bean as Conamara i dteach eile. So, bhíodh an Ghaeilge sna tithe sin, ach sin an méid. So, gur thug sé sin cúnamh dhób Gaeilge a labhairt sa teach mar gheall gur phós daoine isteach? Yeah, yeah, cinnte.
Agus cén chaoi a raibh na múinteoirí istigh sa mbunscoil? Yeah, bhí na múinteoirí go maith, yeah, agus Gaeilge acu, yeah. Go maith.
Arbh as an gceantar iad?
B'as an gceantar an ardmháistir, bhí sé trasna an bhóthair ón scoil. Bean eile sin, múinteoir eile, Ba as an mBán Mór i Baile Chlár na Gaillimhe í agus an bhean eile, Bean Uí Fhearghail, ba as Gaillimh í, as Bóthar na Trá. Ó, sea. Agus togha na Gaeilge acu fhéin, a. Yeah, bhí, yeah.
Iontach, an bhfuil?
Bhí. Agus ansin sa meánscoil, ar thaitnigh an meánscoil leat, cén chaoi? Yeah, thaitnigh agus bhí sé sin lán-Ghaelach freisin, Meánscoil Mhuire i nGaillimh, Baile Nua Mhic Gabhann. Ó, sea. Clochar na Trócaire, you know. Clochar na Trócaire, sea. Agus cén bealach isteach a bhí agat. Bhí bus. Ag an mbus, ok. So, bheadh an bus ag imeacht, b'fhéidir, leathuair tar éis a seacht ar maidin, gheofá an bus suas go dtí an Ard-Eaglais, b'in an stop, Ard-Eaglais i nGaillimh. Wow. Agus ansin, shiúil muid go dtí ár scoileanna. Clochar na Toirbhirte nó Clochar na Trócaire nó an Teic nó pé áit a raibh na scoláirí ag dul. Agus ansin timpeall ag a cúig a chlog ag teacht abhaile arís ar an mbus sin. Lá fada, nach ea? Yeah, ba lá fada é, yeah. Sea.
Tuirseach i ndiaidh th'éis an lae. Yeah.
Agus ansin jabanna le déanamh nuair a tháinig tú abhaile. Mhm. Cinnte, cinnte. Ní raibh stop ar bith leis, a raibh? Yeah. No, ní raibh.
Agus cén cineál jabannaí a bhí le déanamh agaibh nuair a tháinig sibh? Bhuel,
féar a thabhairt do na beathaigh agus bhí bó amháin agamsa a bheith ag bleán an bó sin agus rudaí, you know, ag glanadh suas agus rudaí. An raibh ainm a'd ar an mbó? No, ní raibh. Ní raibh ainmneacha againn ar na hainmhithe. Díreach le iad a dhíol agus. Yeah,
yeah. Gan éirí attached nach ea? Yeah, sea. Agus an inseoidh tú dhom faoin obair An mbíodh tusa ag obair ar an bhfeirm ansin? Bhí mé, mar ba mise an duine ba shine. So, bhí orm bheith amuigh ag obair le m'athair. Agus an duine mo dhiaidh sin, bheadh mo dhriofúr. So, ní hé go raibh buachaill ag teacht gar dom. So, bhí an beirt buachaill, an bheirt óige.

fuáil le chéile agus ansin chuirfeadh sé ar barr an coca é agus tuitfeadh an báisteach síos uaidh. Yeah, ní rachadh sé isteach tríd an choca ansin.
an brat a raibh cineál, ar cuireadh like wax air. No, no, no, ní raibh, ní raibh, but gnáth málaí a gheofá eh, oh níl 'fhios a'm céard a bheadh iontu, nó b'fhéidir gur cheannaigh sé iad.

Bhuel, bheadh an, laethanta saoire an tsamhraidh againn b'fhéidir an t-am sin ach tar éis na scoile, ní dhéanfadh tú é sin roimh an scoil, bheadh mé imithe. Cinnte, cinnte, ní bheadh, ní bheadh am a'd really. Iontach. Agus ó thaobh na, na hainmhithe a bhí agaibh,

Bhuel, yeah, ní raibh sé mór ach sin an obair a bhí á déanamh againn agus ansin bhí, chuir m'athair coirce agus eorna, níor chuir sé cruithneacht, bhí biatais againn. Ó, biatais. Biatais siúcra. Eh, siúcra, sea. Sea, agus b'é sa ngeimhreadh a bhaintear é sin, mí na Samhna, ceapaim. Ab ea? Bhí sí, bhí sí, bhí muid. Ó, go minic fuar fliuch amuich ansin, yeah, yeah, so sa gheimhreadh. An raibh sé deacair é a chur ar fás? An. No, ní raibh sé deacair a chur, bhí sort machine ag m'athair agus bheadh sé ag, tharraingeodh an capall é seo agus chuirfeadh sé an síl síos agus ansin nuair a d'fhás sé píosa bhí ort é a tanú amach mar bheadh líne mór den tsíl sin agus bhí ort cuid acu a bhaint amach as ionas go mbeadh na cinn a bhí fágtha láidir agus go bhfásfadh siad. Ó, sea. Ar nós, déanann tú é sin le cairéidí freisin, nach ndéanann? Sea, yeah, yeah. Na cinn bheaga a bhaint amach. Sea. Ah, iontach. So, bhí ort dul síos ar do dhá ghlúin suas agus síos an gort ag baint iad seo.

Yeah, cuireadh le lámh, yeah. So bheadh, arís, mála a bhí oscailte agus bheadh sé timpeall ort agus na fataí istigh ann agus tú ag siúl ag cur síos fata is cur síos fata. Sea. Yeah, coiscéim agus cuir tú ag tús do bhróga agus an coiscéim eile, an ceann eile, yeah.
Cén cineál, bhfuil tú in ann cuimhniú ar cén mianach fataí a bhí ann nó? Sea, Records.
Ó, Records, ok, go maith. Go hiondúil, sea, sin an ceann is cuimhin liom, yeah. Agus nuair a bhí muid ag baint na fataí ansin agus ag piocadh na fataí, bheadh spailpín ó Chonamara againn ar feadh seachtain nó coicís. Iontach, iontach. Cén áit i gConamara, b'fhéidir Leitir Móir, ab ea? Leitir Móir, Leitir Mealláin, Agus Ros Muc, uair amháin bhí lead ó Ros Muc, ach ba déagóirí a bhí againn, ní raibh seandaoine againn, nó ní raibh siad sean ach cheap muidne go raibh siad sean ach ba déagóirí a bhí againn. Níl a fhios agam cén chaoi a bhí a fhios ag m'athair ach rachadh sé isteach go dtí an cathair agus sa Faiche Mór bheadh an mháthair agus an lead óg, an spailpín.

Thagadh m'athair abhaile ansin ar an mbus agus an leaid óg aige. An dtagadh? Yeah. Agus ní raibh focal amháin Béarla acu. Stop. So arís, bhí mo mháthair leis an Ghaeilge ansin ach eh. bhí sé go deas agus bhíodh orainn, bhíodh orm agus mo driofúr dul isteach i seomra amháin ansin agus an seomra eile a thabhairt don.

Yeah. Iontach. Sin thar a bheith suimiúil. Sin thar a bheith suimiúil. Agus bhí tú caint ar an obair ar an bhfeirm agus seo roinnt de na rudaí, má bhíonn tú ag iarraidh breith air, is féidir leat. Okay.
So, seo uirlisí ón cuinneog. agus rinne muid im leis an chuinneog agus seo iad dhá buailteoirí a bhí againn ó mo shean teach anois, seo iad seo, na buailteoirí, chun múnla a chur ar an píosa ime agus you know a dhéanamh go deas agus uaireanta ansin b'fhéidir nuair a bheadh páirtí nó na stáisiún go hiondúil, bheadh an im curtha amach ar an bord agus bheadh sé sórt fancy agus bheadh liathróidín beaga déanta de leis seo agus chuirfeadh tú seo isteach san uisce agus ansin an im eatarthu agus liathróidín beaga a dhéanamh.

Agus an mbíodh sib ag goil ag an séipéal ar an Domhnach, an clann mhór mbíodh sib in ann a ghoil ag an séipéal? Ó yeah, bhí dhá Aifreann againn sa séipéal, naoi a chlog agus, ceapaim, leathuair tar éis a haon déag. So, rachadh mise go dtí an naoi a chlog. Bheadh mo mháthair is m'athair ag obair. you know, ag bleán na mbó nó na rudaí atá le déanamh gach lá is cuma gur an Domhnach é agus ansin rachadh an cuid eile acu ag leathuair tar éis a haon dhéag agus bheadh mise sa mbaile ag fáil an dinnéir agus fáil réidh an dinnéir agus rudaí mar sin. Ag leathuair tar éis a haon dhéag san oíche? No, ar maidin, ar maidin, yeah, yeah.

Nuair a bhí mo dreithiúr ina déagóir b'fhéidir go fuair siad asal, bhí asal acu ach ní cuimhin mórán faoin asal, níl fhios agam céard a rinne siad leis, níl fhios agam a raibh aon smacht ar an asal acu.
ag an margadh ag fáil spailpíní agus rudaí, an isteach ar charr, capall a bhíodh sé. No, rachadh sé ar an mbus. Ar an mbus, sea. Yeah. Thógadh sé an rothar go dtí Clonboo agus ag an chrosbhóthar ansin, stopfadh an bus ansin is d'fhágadh sé an rothar ansin agus rachadh sé isteach agus ansin amach ar an mbus arís.
Sin iontach go raibh seirbhís bus ann. Ó bhí, an bus ó

Ní raibh ár dteach mar ceann de na tithe a tháinig na daoine, you know, bhí tithe éagsúla ann agus thagadh cúpla daoine le chéile ag caint agus tugtar bothánaíocht air fadó fadó ceapaim, yeah, sea.

Lá Stiofáin. Bheadh ceol agus damhsa. ab in é Lá Stiofáin ab in é nós um Lá an Dreoilín, daoine. Lá an Dreoilín an lá céanna. Agus nuair a deireann tú na brídeogaí, Sea. like céard tá i gceist leis sin? Céard.
eh daoine fásta agus iad gléasta suas agus bheadh ceol ag, bheadh an ceol acu ag teacht. bosca ceoil go hiondúil a bheith acu agus bheadh siad ag damhsa agus ansin bheadh tú ag iarraidh a fháil amach ó cé hé sin anois, ceapaim gur sin Máire ó áit eicínt agus sin, ach ní bheadh fhios agat ach bheadh muintir an tí ag damhsa freisin nuair a thagadh siad isteach. Yeah. So thiocfadh siad isteach sa teach agus.

Ach bhí sé deacair an dreoilín a fháil, ach bheadh sé sa buntop i tithe cinn tuí. So má raibh teach cinn tuí agat nó seanteach cinn tuí, is féidir leat an dreoilín a fháil ann. Sea, buntop a dúirt tú. An buntop, sea.
An. Céard é sin? Céard é sin? An díon. Tá an díon ag teacht isteach agus nuair a shroiseann an díon an balla, sin an buntop. Ab ea? Yeah. Bhuel, sin ar thug muid air. Ó, sure. Fiú amháin i mBéarla. Ó, ní raibh mé chomh maith sin.
Agus an mbeadh an dreoilín taobh istigh den teach? Yeah, bheadh sé i bhfolach istigh ansin, mar nuair a dhéanann an dreoilín nead, tá sé ciorcalach agus níl ann ach poll beag chun dul isteach ann. Sea. Yeah. Agus an bhfuil, em, tá beirt deartháir agat? Yeah, bhí, chuaigh siad thart leis an dreoilín. Ó, so, agus ar chuir siad isteach, an raibh bosca acu? Bhí bosca, agus an dtuigeann tú, an bosca a gheofá tú le cáca milis agus bhí píosa plastic ann agus féidir leat a breathnú isteach ar an dreoilín. Sea, sin go hálainn. Yeah, chuireadh siad poll ansin chun aer a ligint isteach don dreoilín. Sea, sea, agus ruainne beag aráin b'fhéidir an dtuairimí.
Yeah, yeah, yeah. Sea, sin go hálainn.

No, no.
No. Ó, bhí siad gléasta cosúil mar a bheadh siad ag dul ar Aifreann, you know.
Yeah. No, ní raibh iasc againn. No. No, bhí, go hiondúil bhí gé againn Lá Nollag, seachas turkey. Céard faoi Oíche Shamhna? An ndearna sibh rud ar bith le haghaidh Oíche Shamhna? An mbíodh.
Ní raibh mórán ann ach bhíodh cnónna againn agus úll agus bhí an úll ag. ceangailte don síleáil le píosa sreang agus muid ag iarraidh greim a chur air nó píosa a bhaint as. Sea, agus an úll síos i mbáisín uisce.
Sea, sea, yeah.

sa ghairdín os comhair an tí agus sin chun na síógaí, chun is nach dtiocfadh, nach dtiocfadh na síógaí agus go bhainfeadh siad an bainne óna bó agus rudaí mar sin. Sea. Sea. Bhuel, chonaic mé mo mháthair á dhéanamh so chreid mé.
Ó bhí, yeah, chreid tú gach rud a dúradh leat. No. go bhí tú a rá gur, go mbíodh sibh ag piocadh bláthannaí, ab ea? Chun an sceach sin a dhéanamh? Bhuel, bhí píosa eh, ón bainne bó bláth? Sea, bleachtáin, sin é, tá dearmad déanta agam ar na, agus eh, níor, eh, céard eile a bhí ann? Bláthanna fiáin, pé rud a bhí, timpeall. Sin an rud a chuirtear amach ann. Sea, cinnte. An mbíodh an méid Ó, geal bhíodh. ann. Níl 'fhios a'm, an raibh an sceach gheal i mbláth an t-am sin, b'fhéidir go raibh, an t-am sin den bhliain. Spéis go raibh, Yeah, yeah. ceapaim go raibh sé sin ann freisin. Sea, yeah, Yeah. go hálainn.
So, cineál, an gcuireadh siad na bláthanna uilig le chéile. Le chéile le sreang nó ribín nó aon rud agus Sea. cuirtear amach iad.

bhfuil fhios a'd raibh aon phisreog nó rud a' bith mar sin ag do dhaideo, bhí sé. Oh yeah, bhí na rudaí sin aige, yeah. Agus bhí rudaí eile aige ar nós eh, Lá Naomh Mháirtín, an oíche Naomh Mháirtín chuirfeadh siad eh, fuil, an coileach timpeall an doras, taobh amuigh den doras. Agus sin an aonú lá déag de Mí Samhain. Agus céard eile a bhí acu? Ehm. má raibh duine ar bith amuigh ag siúl agus bhí sé. ní raibh fhios aige cá raibh sé, bheadh fóidín mearaí air agus athraigh sé a chóta. Sin é.

An ngabh tusa isteach le do athair ariamh isteach ag an margadh ar an, ar an Domhnach. Ní raibh aon margadh ar an Domhnach, ar an Satharn. Ó, ar an Satharn.
Yeah, bhuel, roimh an Nollaig nuair a, eh, eh, rachadh sé isteach ag ceannach an turcaí le haghaidh an Nollaig. Rachainn isteach leis, mar bhí orainn iad a a iompar suas go dtí an bhí, níl fhios agam cén carr a bhí againn, mar níor, ní raibh carr againn-sa. So níor, níor thiomáint, níor thiomáin mo athair carr riamh. So níl fhios agam, fuair sé lift ó duine éigin isteach agus lift abhaile agus bheadh muid ag iompar na turcaí, turcaí marbh agus. Sea. Wow.
Agus a mbíodh, a mbíodh ar d'athair

Níor thaithin an jab sin leat? No, níor thaithin, níor thaithin. Ach déanfadh tú amuigh sa scioból é b'fhéidir. Agus bhí sé deacair mar bhí an gaoth, bheadh sinneán ag teacht isteach timpeall an doras agus na cleití dul chuile áit. So, bhí orainn na cleití a bhaint agus ansin glanfadh mo mháthair amach na.

cáca Nollag agus eh. yeah. cácaí eile, cácaí milis eile, you know. Iontach.
Agus an mbeadh em. a raibh aithne agaibh ar, b'fhéidir, aon duine as Conamara nó rud ar bith, ní chaithfear aon ainm a lua, a a bhíodh ag déanamh poitín nó rud ar bith i rith an ama sin em. Ní raibh aithne againn

Ní raibh sé sa teach. Bhí sé taobh amuigh in áit éicint, i bhfolach. Ag d'athair i bhfolach? Yeah, yeah. Bhuel, níor ól mo mháthair aon deoch, so, agus níor ól muidne, so, ní ach í féin. Ach bhí sé aige freisin do na beithígh nó do na huain, nuair a rugadh an uan, uaireanta bheadh siad. ag creathadh leis an fuacht. Agus thugadh tú an uan isteach sa teach in aice leis an tine, agus spúnóg nó leath spúnóg de phoitín, agus bheadh biseach air. Dháiríre? Yeah. Chonaic mé é. Rinne mé é. Sea, yeah. Agus

nó Will o' the Wisp, no, ní hé Will o' the Wisp, Jack o' the Lantern. Oh, Jack o' Lantern, sea. Sea.
Agus céard tá i gceist leis sin? Bhuel, dúirt na seandaoine go bhfaca siad é agus é ag dul trasna an portach agus an, an solas seo aige, chonaic siad an solas seo. Ní fhaca siad aon duine ach chonaic siad an, chonaic siad an solas agus.

Ní raibh portach againn féin.
Ní raibh portach agaibh fhéin, ach an mbeadh sibh ar an bportach sin atá in aice leis an gCorr Laighin, ab ea? Yeah, so cheannódh m'athair, bhí meaisín ag baint an mhóin agus bhí sé sínte amach ansin san portach agus is, ba féidir a, é a cheannacht, so, tríocha slat nó ceathracha slat nó deich slat, cén tomhas a bhí uait. Agus bhí orainn dul ansin agus é a shábháilt. So, d'iompaigh tú é an céad áit chun é a triomú agus ansin rinne tú gróigíní. agus b'fhéidir cúig fód mhóin a chur le chéile, cúig nó seacht, b'fhéidir seachtar, ina sheasamh agus chun iad a triomú agus rachadh an gaoth tríd ansin, you know, agus nuair a bhí sé tirim ansin, tugadh abhaile é. B'fhéidir uaireanta go raibh ort é a chur i málaí agus a thabhairt amach go dtí an bóthar nó go áit tirim gur féidir rud éigin you know a thabhairt isteach chun é a thabhairt abhaile. Mh, mh, iontach. Agus cén, cén bealach a bhí sibh in ann an mhóin a thabhairt ón bportach sin abhaile? Bhuel, is féidir é a thabhairt abhaile le capall agus an cairt nó an tarracóir agus an. tarraingteoir ina dhiaidh. Ó, sea. So, bhíodh duine eicínt eile Yeah, tabharfadh duine comharsan é abhaile, nó is féidir leat duine a fháil Sea. agus a íoc chun é a thabhairt abhaile dhuit. Mm, cinnte. Agus an mbeadh sibhse ar laethanta breátha sa samhradh a gcaithfeadh sibh roinnt uaireanta chloig ar a bportach? Ó, yeah, caithfeadh tú, yeah, ó maidin go hoíche. Wow, ok.
Yeah.
Agus an dtabharfadh sib ceapairí líb? Nó céard a dhéanfadh sib le? Yeah, thiúrfadh tú eh, bhuel, rinne tú an tae sa portach, bhí seanchiteal agat agus rinne tú an tine agus chuir tú an citeal ar an tine agus eh, bhí an uisce agat ansin agus eh, chuirfeadh tú an bainne, bhíodh buidéal bainne nó rud éigin, agus buidéal uisce freisin, agus chuirfeadh tú síos sa portach é chun é a choinneáil fuar. Oh, sea. Yeah. Ok, yeah. Agus istigh, istigh sa mbuidéal a choinneodh tú? Istigh sa mbuidéal. Oh, yeah, yeah. Yeah, istigh sa mbuidéal. Sea, agus bhí arán agus feoil agus pé rud i mboscaí againn. Ní raibh ocras ar éinne agaibh, bhí sibh go breá. No, ní raibh. Yeah.
Oh, iontach, iontach. An raibh ainm ar bith agaibh ar an bportach, ar an áit a bhí bainte agus san áit nach raibh bainte? Raibh aon ainm ag do dhaideo, b'fhéidir, nó b'fhéidir?
Yeah, ní cuimhin liomsa na hainmneacha ach tá's agam go raibh a leithéid ann. Sea. Ceapaim gur Fáslach an áit atá bainteach, bainte agus Eanach an áit atá. Ó sea, an Eanach, sea.

é a thabhairt isteach go dtí na tithe do na teach don teaghlach, ceapaim. Tá sé sna scoileanna, ach nuair a théann na daltaí sin abhaile, níl an Ghaeilge acu sa mbaile. Agus sin é. Anois, tá ranganna Gaeilge á gcur ar fáil ag na Coiste Pleanála Teanga agus eh cabhróidh sé sin, ach, Níl fhios agam. Tá a fhios agam gur timpeall na háite seo go bhfuil a lán daoine a bhfuil Gaeilge acu ach ní labhrann siad é. Agus fiú má, nuair a théann tú isteach i siopa agus má dheireann tú cén chaoi a bhfuil tú nó go raibh maith agat, gheobhaidh tú an Gaeilge ar ais ach muna dhéanann tú an iarracht sin ní labhródh an duine sa siopa aon Gaeilge. So. Caithfidh muid an chéad chéim a thógáil agus, níl fhios agam, b'fhéidir suaitheantais nó rudaí beag, fadó bhí an Fáinne againn agus tá's agam go rinne Gaillimh le Gaeilge, tá G ór nó rud éigin acu. Tá an pleanála teanga, ehm, an scéim sin, tá, ceapaim, tá sé tábhachtach ach. Níl sé ach ag obair sa Ghaeltacht agus sa, muna bhfuil tú sa Ghaeltacht, sa cheantar Ghaeltacht, níl, níl aon rud agat. Agus bhí mé ag breathnú ar léarscáil an Ghaeltacht thart timpeall anseo agus téann sé trí sráidbhailtí, tá leath de sa Ghaeltacht agus píosa eile nach bhfuil. Oh, thart anseo, is ea? Sea, thart, Bearna? yeah, idir seo agus Bearna. Oh, bhuel. Yeah, mar tá Cnoc na Cathrach agus Bearna faoi an chéad, an pleanála teanga céanna.
Mm-hmm. Agus cá stopann, cá stopann an Ghaeltacht? Bhuel, is cá stopann sé? Bhuel, áit ar leith i gCroc na Cathrach, Yeah, tá, ar an taobh, taobh amháin den Bóthar Chlaí Bháin, tá tú sa Ghaeltacht, agus an taobh eile, níl. Ó, b'ea, so an Bóthar Chlaí Bháin, sin an áit. Ach ansin, téann sé, ach ní líne díreach é, you know, téann sé, tá sé cam ag dul isteach is amach, agus is féidir go raibh sean-teorainn ann am amháin. Níl fhios agam.
Mo cheist dheireanach a Mháirt, cá bhfeiceann tú todhchaí na Gaeilge b'fhéidir i gceann 30 bliain eile nó cá bhfeiceann tú í i gcúrsaí Gaeilge nó. Ó, níl fhios agam. Tá sé, tá sé sin deacair. B'fhéidir leis na líon na daltaí anois atá ag déanamh na scoileanna trí Gaeilge agus meánscoil trí Gaeilge agus is féidir an ollscoil a dhéanamh trí Gaeilge b'fhéidir ach caithfidh caitheamh aimsire a bheith trí Gaeilge sula mbeidh feabhas ar an Gaeilge ceapaim, an spórt, na cluichí eh. rudaí mar sin. Agus ar ndóigh, thug TG4 agus raidió roinnt cúnamh freisin le roinnt bliain. Ó yeah, thug siad, yeah, yeah. Yeah, ach níl mórán, em, yeah, bhuel tá, tá a lán rudaí i nGaeilge, yeah, TG4, yeah, lán Gaeilge, ach fós féin, níl daoine ag breathnú air. Mm, mm, cinnte, yeah.